the DC mwana woopsa kwambiri munthu wina anamufunsa yesu kuti kodi ndiwe mpulumutsi olonjezedwa uja ndipo yesu anayankha nati pita ukalongosolere zimene waona okufa akuukitsidwa odwala akuchiritsidwa namadingo mwana woopsa kwambiri ine sindinkadziwa kunena kuti m'malawi muno muli anthu ena anzeru amene amaoneka ngati ana koma ali ndi nzeru zoposa anthu akuluakulu ndipo zimene zachitika ku sanjika dzulo zija ine nditakhala kuti ndine purezidenti kapena ndine mulangizi wa purezidenti imene ijayo ikhonza kukhala sona yomaliza koma vuto la atsogoleri athu kusamva the writing is on the wall utsogoleri wanu wafufuzidwa ndipo walephera izi ndi zimene mawu amene amanena Mutharika uja koma vuto la achakwera simmamva chifukwa cha mtima osamva mtima wa ugogodi kudzimva kuzindikira kudzimva kuphunzira kudzimva upurezidenti upurezidenti e Ndi zijatu, munaitana nazo munthu amene simunayenere kumuitana, amene pomuitana m'mangoona ngati ndi woimba, kuti abwere ku msonkhano wanu wa Sona for the Youth, umenenso cholinga chake sichikudziwika, koma tikafufuza, cholinga chake ndi kuikira kumbuyo Sona imene Amalawi adana nayo kukhosi. kuyikira sona imene ndiyonama ndiye zotsatira zake ndi zija mwaziwona dzulo ku sanjika mwakumana naye namadingo amene akanakhala oyimba ena akanangopita kumene kujako atavala galoni yolembedwa kuti mcp mcp ndikumayimba nyimbo zokutamandani a magulu achina Daniele, magulu achina Yosefe, koma uja ndi namadingo, dokotala, oyimba, wophunzira kwambiri, amene ali ndi chuma chake ndipo samalabada. Iyeyo amangonena pa chilungamo. Namadingo kumene uliko udyere nyama, ndipo ine ngati ankolo ako ndikukondwera nawe kwambiri. Izi ndi zimene zikufunika mu dziko la Malawi kuti anthu azilankhula za kukhosi kwawo monga mmene wapangira Namadingo. Nanga pamene pajanso muli naye mawu? Nthawi zina amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kunjaku malinga kuti mwina kungakuchere. Zimene zikuchitika mu utsogoleri wa Chakwera kukhala ineyo kuti ndine president kapena iyayi ndine mulangizi ndikanawalangiza a president a Chakwera kuti imene ija yapangika ku Sanjika ija ikhale sona for youth ah, yomaliza chifukwatu mukayang'ana bwinobwino myezi mwezi umene wathawu ukutha lero kwachitika zinthu zambiri zimene zikulupherezera kuti pali china chake chimene chikubwera chimene chiti chiwachitikire achakwera koma mwina kusamva ili ngati nthawi ija ya farao imene Mulungu anakwiya naye Farao chifukwa chozunza ana a Israeli ndipo anamuonesa mikwingwirima yosiyana siyana a sign yomuuza kunena kuti asamale koma chifukwa chosamva che Farao ndi aja anapita ndi mazi inuso kusanjikako kumene muliko ndikuziwa kuti simunagone koma ngati simusamala mupita ndi mazi zimene zakuchitikilani zija musamale kwambiri chifukwa ngati simusamala muzaona zinthu zimene simunazione mwina ndingokukumbusani zina mwa izo zimene zakuchitikirani mwezi umenewu, zazikulu zikulu, zimene inuyo mukuyenera kuti mukhale pansi ku drawing board kwanu, muone kuti kodi tsogolo langa ndi liti? Kodi chisankho cha 2025 ndikuyenera ndiyime nawo ndisayime nawo? Ngati ndingayime nawo, ndikuyenera ndibere ndisabere? Izizi ndizofunikira kwambiri. Munthu amene amakulangiza amakukonda. Ndiyetu ndingokutengerani ku BICC. kumene Leme anali ndi foundation yake, anakuyitanani, khomo lolowera munaliona, ndipo chimene munkabwerera kumene kuja mumafuna kuti mukhale guest of honor, mulankhule, koma zimene munaziona kumene kuja zinali zosiyana ndi pamene paja Leme anakung'amba nayo ndi chibagira, munanyamuka osaona kumene mukupita, khomo lolowera mutaliona kale, koma pobwerera paja ndi paja mmapita ku toilet. Ichi ndi chizindikiro choyamba chimene chinali choopsa chimene mwakumana nacho mu mzinda wa Lilongwe mwezi umene ukutha lerowu. Kenako chifukwa cha ugogodi kusafuna kumva mutapita ku parliament anthu atakusekani kuti sona yanu siili bwino ndi paja mmakonza ka sona for the youth ya ku state house ku Kamuzu Palace ndi pajanso munakumana ndi malaulo kamwana kakang'ono ka ku Ntchisi kanalankhula ngati mtsogoleri kukutengani inuyo ngati si inunso mtsogoleri Imenejanso ndi chizindikiro china chimene mukamakhala kubanja kwanuko kapena kutchalitchi kwanu kwa Assemblies of God, muziuzana kuti kodi zimene mmene ziliri, ife ngati anthu opemphera, izi zikutanthauza kuti chani? Khazi khazi ndi apa mmakumana tsopano ndi mademo, onyasa kwambiri mademo oopsa mu mzinda wa Lilongwe amene anaphatikizidwa ndi anthu amene mmaatuma inu azikwanje, kuti azikhapa anthu, amene aja anakubwererani ku Parliament, ndipo ndi awa ngakhale ma ministers anu anayenda othawa pa gate la Parliament miyala itawakonza. Kuchoka kumeneko kusamva, kufunabe kuzionetsa kuti you are relevant, ndi paja mmanyamuka kupita ku Blantyre, ndiye mmene mmafika ku Blantyre dzulo, mwakumana nazotu, mwakumana nawo mademo a m'blantyre, ndipaja mmathamanga inu m'magalimoto kumayenda, kuweva anthu, anthu osakuwevani. simunazisiyire pompo, munafuna kuti anthu akutameni m'blantyre poyitanisanso ka sona kena, ka sona ka anthu aku blantyre achinyamata, ndiye munayitanisa anthu osiyanasiyana, mkati momo munalinso mdzukulu wanga wina kupatula leme uja! munali namadingo amene inu pomuyitana mamuyitana kuti akumenyereni kanyimbo anthu aku, a, anthu avine akuyamikireni mmene amapangira ngati adaniyeli koma amene uja ndi namadingo mwana wokuti anali ali ndi sukulu yace yomveka bwino ali ndi makobiri ace ali ndi mapulatifomu amapita mpakana pamaso pa azungu ndipo nokhaso mwina mmadabwa kuti kodi chingende akulankhula mwanayi amene uja ndi mzukulu wangatu chingende akulankhula mwanayi mwana amene ndiye kuti amene uja ndi namadingo si oyimba ngati achina yosefe ndi a daniyelo iyayi wangokuwuzani chilungamo kunena kuti kodi ndinu amene olonjezedwayo tidikirire kapena tidikirire wina ndipo anakuwuzani pompaja kuti musandiyankhe koma mungoonesa zintchito zanu ntchito za manja anu zikuchitireni umboni chifukwa tikabwerera mbuyomu ndikumufunsa bakili muluzi ntchito zache tiziona amalawi azitchulatu tikapita ntchito za bingu wa mutharika iye ndiye ankachita kunena kuti lolani ntchito za manja anga zindichitire umboni kuchoka pamenepo tiyeni tipite kwa mayi joyce banda mukaone ntchito zace za mayi joyce banda kumangira azimayi nyumba kumanga uh, uh, zinthu zosiyanasiyana misewu nzimayi kubweresa forex imene ikusowa leroyi magesi amene ankavuta tikapita kwa peter mutharika ndiye zitukuko kutapa kutaya zina ndi izi misewu imene ikumalizidwa kumene mulilongwe Koma tinati tikufunseni inu kuti kodi zanu ndi ziti? Lozani zanu. Mupeza kuti palibepo olo chimodzi. Koma mwina mongokumverani chisoni, tikoza kungoloza kuba komanso kunama. Mkatikati momo ndikumaonamo ma Bridgin Foundation, kumaonamo ma fetereza aku butchery, aku pharmacy, kuonamonso kusowa kwa forex, komanso ndikutha kuona. trouble ikubwera kusogoloko ichi ndi chizindikiro chonena kuti abwana musamale kwambiri zizindikiro izi ndi zizindikiro zokwanira bwino zimene zingakupangiseni inu kuti muchite think twice unfortunately tili ndi a- ma mp komanso tili ndi ma ministers amene akutchingani osa kuti musaone zimene zili kusogolo amene akumakunamizani kuti komatu abwana inuyo ndiye mukukondedwa muno m'malawi ndipo 2025 anthu akukufunani koma chilungamo chache mukafuna kuti muchifufuze mungomuyitananso Namadingo yemwe uja akuuzeni kapena ineyo kapena JB waku waku America uja faja amene ndaaonatu ine oyimbatu amene amangoyima pa chilungamo ndiye kuli amene uja waku wakulaulani zulo uja namadingo mwana wa chiyambi kodi ndiwe olonjezedwayo ino bwana president simalo kuti ife tiziopa kuti tizikufunsani mafunso bwana president mtsogoleri amayenera kuti anthu ake azimunyadira koma akanakhala enawo bwezi bwana akumangokuyimbirani nyimbo yonena kuti chakwera gwesa chaya chaya chakwera oyimba lero anzeru achina jb achina namadingo komanso kuli ana ena amene azuka ana ngati achi- achina tamia ja amene akumakuwuzani chilungamo komanso thanda kubanjiwa izizizi mukanayenera ya muzitenge serious than kuti muziwatenga achinyamata ngati anyamata mmene mukuwatengera aku Lilongwe aja awoneka pa cctv ndipo nkhope zawo zowoneka bwino aliyensenso akuwadziwa mayina awo ndikumawatenga amene ajawo kuti azichita terrorise ndafuna ndikuchenjezeni inu achinyamata ena mwa inu mwakulira pa street mmakhala mu mchesi ntchito zanu ndizonyamula zitsulo koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti kunalitu madolo mmalawi muno Kunali madolo amene achita terrorize Malawi mbuyomo koma onse anapita. Musaone ngati mukamawathamangisa anthu ndikumawabayira magalimoto awo ndikumawakhapa monga mmene mwachitira ndi Chihana musaone ngati siku lina simuzakumana nazo. Siku lina muzakumana nazo ndipo palibe paziko lino amene ali wamphamvu. Analipotu ena ache amphamvu ngati achina Samsoni, achina Goliya koma amenewowo anapita. Ndizomvesa chisoni kunena kuti achinyamata ena kaya chifukwa chopanda sukulu kaya chifukwa cha chani, lero lilero you are being used ndi anthu ati ku mcp ko kaya kuli munthu wina ati akukonzekera u president wa 2030 koma abale iwe u- u- ukakhale iweyo president wa dziko la malawi iweyo koma olo u president wo utaphweka abale Iiii, abale ndi anamchidwe omwe ndi ameneyo akukugwirisani ntchito kuchita terrorize kufuna kumapha anthu ndipo olo mutakhala kuti mwandipha ngati ineyo kodi inu mukuona ngati inu simuzafa Musamale kwambiri. Choncho a president ndafuna ndikulangizeni kunena kuti izi mukupanga za SONAzi muyaluka nazo ndipo zina ndi zimene mwakumana nazo dzulo lija za Namadingo. Mwana amene uja ndi mwana wachabe kwambiri. Namadingo kumene uliko um, umve, umve mumtimamo kuti ine ndikukunyadira kwambiri. Ine ngati ankulo ako kuima pa chilungamo. Izizi ndi zimene zikufunika mu dziko la democracy. Osamaopa, osamachita mantha. kumangonena chilungamocho lero ndi awa ankulo athu ena ache amene akufuna kuti ati ayitenge sona ija kukhala yona kuyitenga sona ija ngakhale itazuzulidwa koma iwo kuyilimbikirabe ngakhale muli zonama ndikumayitenga ati anthu ati aombere m'manja zosatira zache ndi zimene mwaziona zija pamene achinyamata ena akuchedwa ndikumapanga mapulogalamu okupha anthu apolisi ndikumaona koma osawamanga ndipo mukapusa inu amene munakachita lipoti a affordi muti mmangidwe ndinu ndi mmene zimayendera kuno ku malawi tu ndipo mukapusa inu aku parliament ngakhale nkhope zija zaoneka mayina aoneka muti mumangidwe ndinu ndipo mundisimikizire anthu amenewa samangidwa ngati inu simuchitapo kanthu a leader of opposition ndi opposition yonse ngati simuchitapo kanthu kuti anyamata amene ajawo mayina aiwo tikuwaziwa ngati samangidwa muziwe kuti imene ijayo mukuzikonzera imfa yanu chifukwa siku lina ngati akulowa ku parliament ndikumabaya magalimoto ndikumamenya anthu mma toilet azimayi ama MP achizimayi kumenyedwa siku lina azakulowerani kumanyumba kwanu so munayenera muchite boycott parliament yo ndikuyitanisa mademo oopsa kwambiri chifukwa m'Malawi muno ndi dziko la democracy wina ache asalitenge ngati dzikoli ndi la amayi wache bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri ankolo ache a Patience Namadingo from jeza village